yes ọ man of God na-ekwu ee eh, aka m nọ na ụlọ ụka ee eh, e, ị lakwa n'ọsịsọ taa maka na agụọla m onyinye nyere taa ee e, ribe e, biko ewela iwe e, ego ndị ahụ a tụrụ na chọọchị taa a ga-eji rụọkwa n'ụlọ ya ozuga ihe ezugo mba asị mụ na gị riri ee ama m na akwụkwọ nsọ sị nnama na-arụ ọrụ na na n'ọrụ ugbo na ya na-arụkwa ya na-ataratụkwa ihe but nwanne biko ị wụhụ nnama but ugbu a agaghị m eme gị ka nnama maka ị ma na ị wụ onye na-arụ chukwu ọrụ ee agaghị m eche ka e ruo n'eluigwe ka anyị settle account a because ego enwedịghị ego n'eluigwe n'ugbu a ka anyị ga-eme ihe niile ọ wụ m na-ata ahụhụ na-agbasa ozi ọma gị ka na-eso m m ga-ebe ọrịa osi ụtọ a iri ka m nwee ike nata ndị mmadụ ka ha ji gịnwa na-anarazi n'azụ ribenna ọ wụ taa ka i bidoro ribe ihe a but irikwana mba ihe m ga-agwa gị na enweghị ihe ga-agaziri gị ugbu a nna chere ị sị gịnị o ịkpọ gị nwa aja anyị ka iriri ọkwa ugbu a ka ikwetara na iwega ego kemgbe ịchakwe maka na ahụrụ m na ihe niile etiri nga ahụ awụ eh, coin coin mana enweghị onye tiri coin nga because agwara m ndị chọọchị na onye tigere coin na ọkụ mmụọ ka ọ ga-ahụ onwe ya gị ewerezie coin gba na akpa gị were ego niile etiri nga ahụ bukọrọ ma lawa mba ribenna nwa anọ ka na akọta okwu this evening because ekwuola m ya many times ịma ebe ọrịa na were ego ahụ bịawa na gịnị mere na ị ga-eme ya ọzọ achọghị m ịma ma ị ga-eme ya ọzọ ma ị ga-eme ya ọzọ but nke na imepụla wetazie ka anyị ji eji na ị ga-echegharị wetadị ya na weta ya weta ya biko weta ego a weta ego a because akpọrọ m chifu akụ jụọ chifu akụ sị ya na ọ dịkwa sure na o nyere onyinye taa ka m kpeere ya ekpere special prayer ya sị m na o nyere ego na na- na na pastọ lekwa ka m na-ajụ ajụjụ otu a m asị ya mba na achọ m onye ga a ga-ekpere ekpere chineke emerụọ ya ahụ maka na ọ tụgara onye na-agara chukwu ozi eh, asị ya sị mba na o tiri 200,000 naira nga ahụ ee eh, ma agụ onye niile agụtara nga ata ya wụrụ 3,000 nke hapụrụ m ee eh, ribe nna so aha nne gị gụrụ gị ribe ọwụ ọwụ ugbu a gị gara iri ka m kpọrọ eziokwu ahụtawudiri pastọ ndị ahụ because ahụrụ m anụ na chọọchị ndị ebe i si ma bịa nga gị sị m na ị gara baịbụl skuul na-ekwu ekwu na ihe i mege bụ nga ahụ Ribe nna ele ebe ị nọ ee eh, eh, mba mba mba nọ na akọ okwu na ele ebe ị nọ a na-akpọku eluigwe na eluigwe okpọkuo na enwe ike m ji mba mba mba hapụ enweghị ana m akpọku ihe ọbụla ka m gawazie ribe ribezie ka m gawazie ribe ribe ka mụ agawazi a ga-ahụ ihe ga-eme na ndụ gị maka ị nwere ego ahụ i burule ee mba hapụga okwu gị edebala ya n'akwụkwọ edela ebe a ga-ede ya nke gị agwụla